langa ndine dzina langa ndine vayana chunga ukulandirani ku programu inanso ya kulinji lero lachiwiri pa 24 december 2024 chaka chikutha ichi mawa ndi khrisimisi ndipo lero uh, nzanga uh, patrick kankwatira watalikira koma ndikhala uh, ndi nzanganso wina uh, jona pankuku jona christmas mwayikonzekera bwanji achimwene
funso lofuna kuti kuti amamvera tani programu kodi mukuti bwanji kodi
kuopa kupereka ma promises empty promises no uh, kwambiri timakumbukira kubadwa kwa ambuye yesu so kutchalitchi tipita uh, tikapita tibwera mayi akapanga kuti pakhale mpunga tiona zikhala za mtundu wanji komano ta- ta- takonzekera bwinobwino wa mpunga umagula Na- naona kampani yapereka mavocha ena ake kuti anthu- anthu mukagule ndithu ndiwo ndi zina zoterozo tsodana khauli sanafike kuyambisa milandu ayi koma Ta- talengeza nkhani yolakwika ayi koma ah, zimenezo zafika ah, and we appreciate ah, the gesture ndithu kuti ah, pena patokha kusintha yes Ndithu. ayi ah, kayo kayo wadzuka bwanji iyayi ine ndadzuka bwino uh, moni kupitadi kwa onse amene mmatimvera komanso mukutimvera tsiku la lero lero tikukambirana nkhani ya chisankho chisankho cha chaka chamawa cha 2025 koma kwambiri tifuna tikhazikike pa manambala amene atuluka kwambi- tulu- kumene uh, kuchokera ku bungwe la malawi electoral commission imene yatulutsa

anthu analembesa 912,173 pamodzi chigawo chakumwera ndiye kuti 3,036,929 ndiye kukhala pamodzi nkumanena kuti kodi mafigala awa akutanthauza chani kwenikweni zipani these numbers Uh, ukayang'ana mafigures awa uh, akumadzaonetsa one khanga days ta- takhala ngati tikayerekeza ndi uh, mmene tidalembetsera uh, chaka chatha even based on zigawo uziona ngati ulendo uno uh, ine ndimada nkhawa koyamba uh, sindimadziwa kuti anthu akulembetsa ah, mwina mwa mtundu wotere Ah, mm, panali madera ena amene anthu amadandaula kwambiri kuti ife anthu athu sa- sakulembetsa ka- ka- pa zifukwa zina pampungwepungwe amene alipo koma if you look at the figures zikuonetsabe kunena kuti ah, as compared to 2018 mmene timakonzekera 2019 zisankho ah, anthu ah, alembetsa bwinobwino komanso ah, mafigazi awa aku a- a- akuyenera kupereka ah, kaya ndi nthumazi kaya ndi ah, chikhulupiriro ah, ku zipani za ndale kumaona kunena kuti ah, kodi mafigazi amene titha kuwatanthauzira mwa mtundu wanji komanso ifeyo ndi ma, ma strategies athu titha ku, ku, ku, ku, kupanga plani uh, mwa mtundu wanji so uh, talembetsako anthu ambiri this far tikapanga compare mwina ndi uh, ma statistics amene mwina ungatiuze kuchoka am, am, am 2019 because we are, tu- tikufika tikumapitirira mwina 7 million mpaka pakadali pano tikaphatikiza uh, zonsezi uh, of interest kwambiri Uh, mwina ndi central region ndi southern region uh, kumene mwina tikamapita mkatikati mkomano utati uwone there's been a battle uh, nkhani yakukhudzana ndi zipani zikuluzikulu ziwiri mdziko muno chipani cha dpp komanso chipani cha uh, mcp uh, nthawi ya registration iyo i think kumakhalangati kukokerana ya ife sitikulembetsa wina koma akulembetsa so taona kunena kuti central region

uh, th- th- there about Yeah. so mo- utha kuona kuti majiniyo ndi mmene ndimaganizira uh, kuti iye central region akulembetsa kwambiri kuposa ife Central- so uh, kumweranso anthu uh, alembetsa mwina t- tikamapita kutanthauzira mkatimo Yeah. ti- we'll get deeper there Ndi- ndimo- ndi- zinandipasa chidwi chifukwa poyamba anthu amanena kuti iyayi chigawo chakumwera poyamba paja they were disadvantaged sanalembetse nde kenaka anadzakonzakonza zinthu surprise surprise

nthawi zina tisamangotengera kuti anthu akuti chani Yes. Ah, go down to the numbers manambalawo sanama ayi Yes. Ah, zimenezo zitha kutipatsa ndithu ah, chidwi on the ground chikuchitika ndi chani mu 2019 malawi anthu anachita register 6,859,570 koma 6,859 Uh, 1570 ndi anthu 5 million okha 31264 amene anavota koma mwina tisanapitirize ndi ndemanga zathu ndilowetse alendo athu a ernest thindwa ernest thindwa mu- mukundimva a ernest thindwa ndithu
chabwino uh, mwadzuka bwanji Ndadzuka, kaya inu mwadzuka bwanji? Tipereke moni kwa omvera onse.
Ayi, amenewo ndikhulupirira kuti onse adzuka bwino. Komanso a Marvin a Banda, a economist athu m'programu ino, mwadzuka bwanji a Banda?
Tadzuka bwino a Yana. Tadzukanso bwino bwana Pankuku ndipo tifunanso tingopereka moni kwa Amalawi onse amene akutimvera pa programme imeneyi. Zikomo kwambiri. Lero tikhazikika pa manambala. kuti kodi pamene tikunena kuti mchaka cha 2019 anthu analembesa 6,859,570 pomwe pano 7 million plus registered uh, voters mukuwaona bwanji manambala amenewo ndiyambe ndinu a Thindwa are you impressed or not
ayi manamba si akudabwisa kwenikweni ah, ah, ndithu ah, ah, a Pankuku anafotokoza bwinobwino kuti mwina anthu amaganiza kuti mwina zinthu sizikuyenda bwino pena ndi pena koma manamba akuoneka kuti ndithu ali bwino um, mutati ndi uh, muone choyamba nambala yakwera muja ananenera a Pankuku yakwera nambala yolembesa ya chaka cha 2019 anthu amene analembesa

66164 soyeza ku 2014 amene anavota anali ochuluka kusiyana ndi amene anavota 2019 Hmm. nde chaka chinocho kapena chaka cha 2025 amene alembese ata ngochuluka ndithu ndipo titati tichite apply turnout imene inalipo 2019 which was 73 percent amene azavote malingana ndi manambala amene tapereka panopa projection ya ine kugwiritsa ntchito turnout ya 2019 akuoneka kuti azakhala 5 million 250 uh, 569 uh, uh, uh, meaning namba ya anthu ovota azakhala ochulukirapo kusiyana ndi mmene analili 20 uh, uh, uh, 19 ndikunena izi mwina kunena kuti panali madandaulo kuti anthu amene akulembesa akule- akukhala ngati achepa yes sanachepe manamba akukwera ndithu komano chofunikira kwambiri chomwe ndimati ndinene uh, bayana Mhm. ndi kusintha kwa anthu ovota mu zigawo zosiyanasiyana yes tafotokozerani Ah, ah, um,
kuyambira 20 1994 mutati muyang'ane chiga- zigawo zonse kumpoto manambala amakhala 13 percent I, I mean, between uh, uh, 14 and 16 percent

2019 ndi pamene zimakhala ngati zayamba kusinthirako 2019 namba ya anthu olembesa kapena ovota inakwererapo chigawo cha ku ah, ah, ah, ah, chapakati Chapakati, kuchoka pa yes. 38 yomwe inali average 38 as i said kuyambira 1994

yatsika Ikutsika. kuyambira chaka cha 2019 Ah, I mean, ya chaka cha 2019 inali pa 42 ah, chaka chinonso ikhala ngati ikhala pa 42 kumpoto ndi kumenenso kukudabwitsa kwambiri kuti namba ikukhala ngati ikutsika average yawo imakhala 14 koma panopa ikukhala kuti ili 12 around 12 percent or 12 and a half percent mwina tikamayankhulana ndi mbali ina yomwe mwina tiyenera kuti tiziyang'ana tiziyang'ananso Chabwino. ngati ndiyankhiretu funso lina Ehe. limene mwina mukanafunsa ah, Ehe. munatchulapo kuti anthu alembesa mosiyanasiyana mu zigawo zos- zosiyanasiyana mu- I mean, mafezi Ah, mwanenesa kuti kukhala ngati fezi yomaliza anthu ku- kumwera mwina sanalembese ambiri izozo zisakhale kuti zidabwitsa zitengera kuti mu fezi one mu fezi two mu fezi three ndi madistrict ati amene amalembesa mutati mutenge chigawo cha kumpoto ndi chaku- ndi chapakati mwachitsanzo anthu kumpoto ambiri ali kumzimba ndiye kumzimba kulembesa anabwera fezi yachitatu nchimodzimodzi ku lilongwe ku central region central region anthu ambiri kapena district imene ili anthu ambiri ndi lilongwe yeah ndiye lilongwe inabwera mu fezi yomaliza yachitatu ndiye sizodabwisa kuti fezi amene analembesa kwambiri ali percentage inachuluka kumpoto ndi ku pakati pachifukwa chonena kuti madistrict amene ali anthu ambiri Zigawo zimenezozo anali mu fezi yachitatu pamene kumwera kunoko anthu ambiri ali ku blantyre ku mulanje ndi blantyre ya mwina komano mulanje inakhala ngati inali mu fezi kani yoyamba yachiwiri chimodzimodzi ndi ndi thyolo sanali mu fezi yachitatu kumwera kunoko district yomwe ili anthu ambiri yomwe inabwera mu fezi yachitatu tinganene kuti ndi mangochi ah, mwina ni ndi blantyre ndi blantyre komano izizi ndikunena chifukwa chonena kuti tisane tisamanene kunena kuti a fezi yakuti kwanachuluka kwanachepa izo zisamadandaulitse zitengera kuti fezi imeneyoyo madistrict Amalembesa amalembesa kuti. ndi ati Makes a lot of sense. Zimati ndinene zimene zozokayana Cha- chabwino mwina musanachoke ndisanalowetse jona uh, panali nkhani yonena kuti pamene timaona phase 1 phase 2 something that was coming out was kuti azimayi amaoneka kuti amalembesa ndithu ambiri uh, and in many cases more than you know uh, abambo any explanation to that Hello? atimva Uh, mukundimva hey. ndimanena kuti hey. akuoneka kuti azimayi aku, akulembesa ndithu and phase 1 phase 2 pamene timapanga analysis yathu timaoneka kuti azimayi amatsogola ndithu i don't know kuti uh, mukaona ma demographics ngati amenewa kuti azimayi akuoneka kuti afuna kutengapo gawo more than before uh, chifukwa kale azimayi zandalezi ankakhala ngati ankazitaya nkumaziika kumbuyoku uh, what has changed ai palibe chache chasintha. Choyambirira n'chonena kuti m'mayiko ambiri azimayi amakhala ochuluka kuposa amuna ndiponso dziko lonse lapansi azimayi ndi ambiri kuposa amuna. Ku Malawi kunoko azimayi alipo osachepera 52 peresenti, amuna alipo around 58 peresenti. So there's a difference of about 4 peresenti, azimayi ndi ochulukirako by 4 peresenti. akusiyana ndi amuna nde azimayi ambiri akamalembesa mwina samadabwise komano mukati muonesese ma statistics yo ku- kusiyanako kukhala ngati kukupyola 4 percent kukubwera ngati 7 percent mukati muone namba ya azimayi omwe analembesa ndi amuna ikusiyana ndi 7 percent pamene population ikusiyana ndi 4 percent pamene poti mwene pamene tingafunse kuti kodi nchomwe chikupangisa ndi chani sitikudziwa komano ah, Chachikulu chomwe chimachitika nchonena kuti munthu amene amafuna kuti akavote ni amene akuona kuti zinthu sizikumuyendera kwenikweni. Ndi amene kawirikawiri amafuna kuti akavote. Yemwe akuona kuti zinthu sizikumuyendera akufuna kuti a- a- a- a- mwina zinthu ziyambe ku- kuyenda bwino kupyolera mu vote. Ndeno Komanso kukakhala kuti chuma cha dziko sichikuyenda bwino, a, a, a, a, a, amene amavutika kwambiri amakhala azimayi a, a, Chabwino. a, chifukwa ndi amene amasakasaka chakudya a, a, a, a, kusakasaka ichi ndi ichi azibambo tima- timatakataka komano osa- osafika pa mulingo omwe ama- amachitira azimayi pamenepopo athindwa Nde- ndeno Aha. ndeno muona kuti mwina chifukwa chona kuti chuma cha dziko sichikuyenda bwino omwe akuvutika kwambiri mwina ndi azimayi ndi chifukwa chake mwina ali ndi chidwi nchonena kuti alembetse chifukwa chuma chikakhala kuti sichikuyenda bwino amavutika kwambiri ndi azimayi ndeno mwina ndi chifukwa china chomwe chingapangise ndemu summary ndikunena kuti population ya azimayi ndiyochulukirapo kusiyana ndi amuna chifukwa choyamba nchimenechocho chifukwa chachiwiri chuma chikamavuta amene amavutika kwambiri amakhala azimayi nde amakhala ndi chidwi kuti adzavote chifukwa choona kuti mwina nkupeza mpumulo m'maganizo mwawo chabwino ayi nde nchifukwa chake lero tinafunsa a marvin banda kuti tikhale nawo limodzi chifukwa iwowo ndi economist uh, kuti akamba- akambepo ndithu nkhani ya chuma kuti chuma chili bwanji chikukhuza bwanji munthu on the ground komanso chitha kukhala ndi zotsatira zotani pa chisankho chimene cha- chikuchitika chaka cha mawa pa 16 september koma tisanapitirize tilowese mtolankhani wathu tiyese munjeza tiyese ukundimva ndikukumvani ndithu kumeneko ukumvekera pansi pansi yes uh, tiyese wadzuka bwanji ndadzuka bwino kaya inu kumeneko mwadzuka bwanji ayi inenso ku- ndingoti ifenso kuno tadzuka bwino ine ndi jona pano komanso ndi ma guest athu mstudio muno tacheza ndi amalawi kuti timve kuti maganizo awo ndi otani koma poyamba tifuna tizidziwa wina aliyense kuti kodi analembesa kapena sanalembese kodi tiyese ali ku Zomba Kwa So, TSO yes, uli Kuzomba, kuzomba yes, eti? Kuzomba, yes. Eh, ndili kuzomba mu msika wa chinamwali Ah, mu msika wa chinamwali tacheza ndi amalawi kumeneko
chabwino ah, mwina poyamba ah, dziweni Ah, ndine kafusi jalisi kuno ku zomba ku chinamwali chabwino nde inu mu zisankho zimenezi munalembesa eh, ndinalembesa ndithu chabwino mwina kungobwerera mbuyo a chaka cha 2019 munavota nawo ine ndinavota nawo ndithu chabwino nde ah, mwina pokasankha atsogoleri akhansala a mp komanso mtsogoleri wa dziko muzikayang'ana makoliti ati ndi ati mwina Ah, tikamasankha atsogoleri atatu amenewa timayang'ana kwambiri chitukuko ndi kusinthika kwa dziko kuti kodi anthu akukhala momotani mdzikomo kodi mdzikomo muli chitetezo kodi atsogoleri amene adzakwanitsa kuti anthu adzapanga mabizinesi awo moyenera ngati pano mmene tilili nde kuti tikuphinjika kwambiri kotero tidzafunika kupeza mtsogoleri woti adzatsegule zachuma adzatipase ife chitukuko chokwanira ku dziko lino ndi chitetezo chimene chiku- chikusowa pano chabwino moti mma- mmutu mwanumu malingaliro alipo kale mwina kwa ma kandideti amene atuluka kuti ah, ine ndikuona apa mwina kufikira pano malingaliro anga ndithu afika kale chifukwa apa pati pafupi ndi chisankho tikutha kuona kuti mdziko muno mavuto amene takumana nawo wa nchifukwa chokhala ndi atsogoleri amene alibe masomphenya amene asa- aku- asakudziwa kuti kodi chuma chimayenda bwanji kotero ndine okhonzeka kuziona kuti dr dalitso kabambe ndi amene angati kutithandizira kuti chuma chiyende bwino dziko la malawi
chabwino ah, mwina jona mkukhala nawo funso awa ndisanasiyane nawo iyayi um, i think iwo apitiriza ndithu mpaka kutchula candidate sitimafuna kuti anthu azitchula candidate koma iwo atchula ndipotu sitinawauze uh, its okay koma tithokoze kuti mwacheza nawo ndipo amasuka komanso kuti analembesa ndipo azavota
ndiye tilinso ndi ena amene afuna kuyankhulapo amenewa ndithu ndi amayi mwina poyamba tikudziweni dzina lija dzina langa ndine jeni somba chabwino ndiye inu mwalembesa nawo kale zisankho zimenezi eh, tinalembetsa chabwino mwina kubwerera mbuyo chaka cha 2019 munavota ayi 2019 sinavote south africa Oh. ndiye pano pano mmene mwalembesa muzikaona a- a, ziti ndi ziti mwina mukafuna kuvotera akhansala aphungu komanso mtsogoleri wa dziko Ah, ine monga ngati nayo ndizikaona mmene mbiri ya munthu imene ilili kodi munthuyo adzatithandiza kapena sadzatithandiza Chabwino.
ndimene ndithu amenewo apanga kale chisankho chawo ngati asatchule komangotiuza ngati apanga kale chisankho chawo kapena adakaya adakayang'anayang'ana eti mukaona makandidate aja pa ukhansala apa pa mp pa president mukutha kuonapo kuti ah, likadzafika tsikulo ndikachonga pakuti akuti Ah, ineyo chisankho changa chidzapita ku dpp ma Ah, mp ati musa- musatchule mwina mwina kungonena kuti
adapanga kale chisankho iyayi tawamva amenewo tiyese ukundimva ah chabwino iyayi tithokoze kwambiri kuti kuzombako maka kuchinamwali mu msika wa chinamwali anthu akuoneka kuti iyayi asankha kale akonzeka kale za chisankho cha chaka cha mawa ndikuthokoze kwambiri tiyese Monjeza ifenso tithokoze ndithu kumeneko ndithu ayi zikomo kwambiri uh, your quick comment jona ndimanena kuti mwina tikamadzayandikira kuchisankho kudzakhale ndi ma 2 hours a- apa kulinja mamawa kuti anthu inu mutafuna kuvota muvotera ndani anthu a- a- azanene uh, anyway it's a survey we can do on our own Eh. komano chikundisangalatsa nchonena kuti ah, ndinanena kumayambiriro kunena kuti ndinali ndi mantha kwambiri kunena kuti titokhala ndi vote apathy Ah, ah, if you ukalankhula ndi anthu ambiri amazaoneka ngati kuti phindu lovota samaliona ah, amanena amakuuza kunena kuti tikavotera atsogoleri kani makhansala kani ma mp kani atsogoleri a dziko zathu sizimasintha zawo zimene zimaoneka kuti ah, zikusintha komanso ah, ma- ma- ma- atsogoleri onse nditchulawa ah, kumapezeka kunena kuti mwina anthu analonjeza zinthu zambirimbiri komano amati akangovoteredwa ndiye kuti akukhutitsa ah, mimba zawo am glad mmene apangira ah, ah, analyze a Thindwa akunena kuti the figures ah, amene timaona ngati atatha kutsika a- akwera kusonyeza kuti anthu ali nchidwi chonena kuti a- akavote apange shape a, tsogolo a, la dziko lawo chinthu chimene chima- ndimachinena mobwerezabwereza Wayne kunena kuti pasapezeke unyanyala Ayi. kunena kuti a, ine basi a, andikhumudwitsa ndine ndikuzisiya iyayi munyanyalira ndani amene akukhumudwitsaniyo mmatenga chikwanje chimene chili voti ndikuthothola kani khansala kani mp kani mtsogoleri wa dziko mphamvu imeneyo ikubwera pa 16 September chaka chamawa. Tipite kwa a Marvin Banda. A Marvin Banda, nkhani ya chuma yakhala ikutchulidwa. Sindikudziwa zonena kuti uh, chuma chimatengapo gawo lotani pothandizira anthu kupanga zisankho zawo uh, mu chisankho maka chisankho chamawa uh, cha chaka chamawa cha 2025. A Marvin Banda.
Mm, zikomo kwambiri wayana i think kungopanga add on point imene amakamba uh, a Thindwa kuti panopa population yathu ndi ya youthful anthu zoti achinyamata alipo ambiri ndiyeno nchifukwa chake sitingathe kuona manambala a anthu amene aku- akuvota kutuluka ayo kuti anthu ak- akhala akupanga graduate kuchoka mu zaka zochepa panopa ndikumakhala akuluakulu so chimene chilinso chimathandiza now tisanakambe nkhani ya kuti chuma chimathandiza kapena chimapangitsa bwanji influence ma elections kapena the other way around tikumbukire kuti kwenikweni kumalawi kunoko timapanga operate in a political economy zikutanthauza kuti chuma chathu chili chili chili chomangidwa ndi mmene zimayendera zinthu za ma- mavoti kapena penepo ndifotokoza bwinobwino ndikalowa now Ndimafuna ndikambe bwinobwino kwa madeterminant zinthu zimene zimapangitsa kuti chuma chathu chikhale chabwino kapena chisakhale chabwino. Now chifukwa cha nthawi tikambapo zinthu 5 zokha. Chabwino.
Eh, choyam- cho- choyambirira tinganene kuti ndi ma election cycles zimene izizi olo titati tione bwinobwino mma- mma- mmabuku athu mmalemba athu timaona kuti amalawi kwambiri amavota kuti asinthe zinthu kuti asinthe boma now bomalo amalivotera kapena kulitulutsa chifukwa chani right? choyambirira tiyenera kumvetsa kuti ikonomi yathu ndi ikonomi yakunja timati periphery economy chifukwa kuti kuli ma economy ena amakhala central amenewo amene ali ngati ma- mafumu achina united states united kingdom now ifeyo ndife anthu akunja akumbali kuno timati periphery Mm. zimenezi ndikuzinena chifukwa chani tikaona kuti tikayang'ana ma imports athu zinthu zimene zimachoka kunja kubwera kunoko ndi zimene timapanga produce malawi muno mkupita kunja zikuoneka kuti pali timati ratio yake kuti pa chinthu chimodzi chimene mwapanga produce ndi chimene mwalowetsa mu dziko ndi zingati kunoko imakhala 0.3 kutanthauza kuti pa chinthu chimodzi chimene timapanga timatani timaoda zinthu kuchoka kunja zitatu now tingopereka ka snapshot kakang'ono eti kuti timvetsetsane bwinobwino ma import 2023 cha mu october eti anali 264.4 million us dollars

million US dollar deficit 203.9 so zimenezi zikuonetsa kuti trade deficit inakwera ndi 55.1 percent now zimenezi zimachitika chifukwa chani chifukwa chokuti 90 percent ya zinthu zimene timapanga produce kumalawi kunoko pa nkhani ya za, za chuma chathu gdp zimakhala ma raw materials tikati ma raw materials kutanthauza chani tikutanthauza zinthu zoti zimagwiritsidwa ntchito zimakhala zoyambirira pa stage ya production kuti zigwiritsidwe ntchito Mhm. kuti tikapange chinthu chomaliza mene munthu angafune pa economy zimene zizi ndi chani zoyambirira timapanga produce
hello uh, marvin banda kangati nambala yawo pamenepo uh, line yaduka uh, technician athu uh, Christopher Nkosi akugwiragwira kuti zonse ziyende bwino koma anayiyamba bwino kuyifotokozera ndithu manambala tinalowa mkalasi pano Eh, eh, eh, Mati ne- titenga ne- ma certificate tikamamaliza programu iyi Jonathan manthanga anayonena kuti akhala atabwera Chap- Hello? yes yes yes you, you, you can carry on makamba munali pa trade imbalance ehe trade imbalance ehe timakamba kuti 90 percent ya zinthu ti- timanena kuti trade, trade deficit between the year kuyambira october 2023 24 inali 55.1 percent now tina- timafuna ndipereke zinthu chifukwa chani zinthu zimene timapanga produce ifeyo kuti tizigulitsa kunja predominantly amakhala fodya kena kumabwera kina soya nyemba mtedza 90 percent portfolio yathu ya ma export ndi imeneyoyo now tikaona portfolio ya ma imports zinthu zimene zimapanga dominate zimakhala fuel fe- zimakhala fuel fertilizer Mankhwala. magalimoto Mhm. ehe mankhwala ehe now ifeyo ndi- ndika- ndikapa- ndikamba bwe- bwinobwino penepo kuti tikamapitiriza ndifuna ndikambeso chinthu china food prices mtengo wa chakudya tikayang'ana consumer price index yake zili zinthu imene amati mmalawi wina aliyense imene amayika mu, mu, mu mbale yake pa, pa mwezi kuti azitha kudya 53.7 percent ndi chakudya and pa 53.7 percent penepopo between 88 to 91 percent ndi chimanga so zikutanthauza kuti tikakhala ndi vuto la chimanga ndikuti inflation imakwera eh? Ehe. now zimenezi zi- zikubwera bwanji timakamba za ujeni vulnerability ya ma strategic goods paja tinakamba kuti pa ma top imports athu pamakhalanso fetereza right? ehe now zimenezizi zinaonetsa kuti zimadya kwambiri forex eh? zimadya kwambiri forex futi forex yathu imakhala yochepa import cover yathu chifukwa yokuti zinthu zambiri timapanga zimakhala ma raw materials import cover yathu imakhala nthawi zina tikati tikuchita bwino imakhala mwina 2.6 months ya ndalama mmene za- zakunja now ineyo ndi ndine scholar wa zachuma Mm. tikawerenga budget ya a Ken Kandodo ya 2011 pa, pa point number 11 ananena kuti Even though chuma chinachita bwino mu nthawi ya Bingu between 2004 to 2011 amalawi tinali anthu osakaza ndalama tikapanga mmalo moti tipange invest in ma capital goods which is zinthu zimene zingatibweretserenso ndalama tinayamba kugula magalimoto and zimenezozo anazikamba pa point 19 page 11 amanena kuti on average per month amalawi timapanga import magalimoto 3000 nthawi imeneyoyo now zimenezozo zikutanthauza kuti fuel uzifunika wambiri forex yathu izingopita kumalo okuti sitikupanga produce ngati dziko lokuti limango import zinthu now zimenezozo zili vuto tikatcheka panopa ma statistics athu akumanena kuti on average per month tikumapanga import magalimoto 30000 Maga- magalimoto angati An- Muyanga.
angati tabwerezani pamenepo importing how many cars 30000 per month on average 30000 30000 average 30000 30 Ah. chiri chinthu chomvetsa chisoni pa dziko lokutili kunena kuti likuvutika pa one pa nkhani ya zachuma two kuti tsogolo lathu likuyenda bwanji chifukwa tikaona GDP yathu ya chaka chinochi ikunena kuti ipanga average 1.8 zikutanthauza kuti pa zinthu zimene timanena zija kuti ku- ku- kulima raw materials then kuti- kuti timapanga produce ma raw materials ndalama zija tikapanga timangogulira zinthu zotani zoti sizimapindula now chinthu china chimene tingayang'ane ndi timati kodi ngongole eti msika wa ngongole ukuyenda bwanji chifukwa chokuti kuti dziko liyende bwino timafunika private sector munthu wamba ngati inu ndi ine kuti tiyenera kukhala ndi access kwa ngongole chifukwa panokha simungathe kupanga business yopindula so mumafunika intermediary meaning ngati bank tikayang'ana banking sector credit an average of 74 percent imapita kuboma and ku banking sector ku an average of 64 percent ndi interest rate ndi interest imene boma limalipira pa ndalama imene labwereka so zikutanthauza kuti pali timati crowding out effect chifukwa chokuti inuyo mukabwera amakufunsani muli ndi collateral eh, muli ndi chani mumakhala kuti ndi risky customer munthu woti sangakudalireni kuti
mm. I, I think uh, adukira pa risk customer ayo uh, apankuku uh, mabanki alipo kakati a- alipo eh?
amavin banda amavin banda mukundimva Eh, manetiweki amenewo akukhala ngati ehe so mukabweranso a Marvin Banda ndimafuna kuti sopano mungomalizisa apange direct link ku- ndi, ehe, ndi, link, ndi direct uh, link the politics ndi and pro- politics. probably chisankho cha chaka cha mawa Ex- exactly Yes.
uh, mukatero ndikuti mukhala kuti mwatithandizira kwambiri program yathu uh, ambiri titenga ma certificate program ikamatha a Marvin Banda mukundimva yes a Marvin Banda eya ndi ehe diplomated. ndimafuna kuti komalizira mutipangire link ndi uh, ma Yeah. elections ehe chifukwa cha Eya, nthawi ndipanga link. Yeah, zomwe Eya, mbiri. eya, ndima- ehe so tikayang'ana ndi imene ili map yathu eh, zinthu zimene zimakwera mitengo mwa- kwambiri ku south zimakhala chakudya yes ndi fuel chifukwa chokuti chakudya chimati amayamba kulima ndi ku south ndiye chimathanso mwachangu whereas housing imakhala yotchipa ku central mafutanso chimodzimodzi nkono fuel crisis aja amambira mbali yanu plan now kuti tipange linki zimene zizi ndi ma elections tipanga linki bwanji tikayang'ana ma graph athu amanena kuti inflation imakwera kwambiri nthawi imene tikupita kuchani kuzisankho chifukwa chokuti chuma sichimayenda bwino chifukwa kuti chuma chija timakhala ngati kuti focus yonse ya machine oyendesa dziko mm. imakhala yoyang'ana kuzawina ma election so production imapanga slow down that's why ndimakamba zonse zija ma factors amene amabweresa kuti mm. inflation aja ikwere kapena itsike aja that's why ndimakamba zimene zijazi now the most interesting period imene tingaone chifukwa cha nthawi ndi nthawi ya a Bingu nthawi ya Bingu ija inali nthawi yokuti a Bingu aja atapangisa kuti chakudya chi- chikhale bwino mu dziko lathu inaona kuti inflation inalipo a bit stable now zimenezozo zinapangisanso kuti gdp yathu ikwere Mm. so gdp ija ikakwera nikono makamba zake ndikandodo pena nkanena zija zimapangisa kuti ujeni uh, expectation yokuti government expenditure ingathe kukwera uh, nthawi ya mavoti kuti agule mavoti imakhala yochepa mukumvesesa yes so ehe so a Bingu aja anawina ndi landslide nthawi imene ija tikakumbukira now tikaona kwambiri ma, ma economics athu tikalekerera kwambiri pa nthawi ya mavoti pa zimene zimene zinayambira 1993 mene inflation inazafika 83.1 percent whereas gdp inazafika mpaka negative 10.3 eti just an example onani panopaso ngati muone inflation rate ili very high it's about 32.4 and tikayang'ana growth rate ili 1.8 zomwe zimene ndikukamba zija zili linked chifukwa chokuti panopo tikupita ku nthawi ya chisankho Yes. ife ngati dziko tipange produce tikupanga that's why tili reliant kwambiri pa madona kuno muona pamakhala kalibireti kuti tikupanga direct budget support chanchani zimene zijazi zili ngati cover-up chifukwa chokuti dziko lathuli limangopanga export zinthu zokuti ifeyo sitingathe kuzipanga leverage pa, pa, pa, pa global market Mhm. kuti tingathe kubweretsa chuma chabwino kuti tipange stabilize so ndalama zija chifukwa kuti boma lija pamakhala zimfute zitani boma lina lililonse limayenera kupanga expense nthawi ya abanda abanda mu- funso langa lomaliza kwa inu tisanapite kwa thindwa mukaona period imene yatsalayi kuchokera pano kudzafika pa uh, september chaka chamawa ku nkhani ya zachuma Uh, zimene zingatheke ndi ziti sizingatheke ndi ziti do you think it is, b- it is possible to salvage the bad state of malawi's economy now how are you going to salvage chifukwa chokuti kuti ati kukhale kuti chimanga sitinapange produce bwino ndiye kuti kukhala njala government iyenera upanga stand kuti zinthu zikhale bwino tikukamba nkhani ya mafuta Mafuta, kodi mtengo wake ndi mtengo weniweni umene uli okhalapo? Nawo mafuta atati akwere mtengo, what is going to happen to ma consumers? Si kuti zizikwera mtengo. That's why pamakhala ngati suppression pa nkhani ya mafuta. Forex, forex mupanga bwanji ngati dziko lanu silipanga produce? Kodi ndingodzuka mawa n'kumapanga produce? Sizingatheke zimenezozo. That's why ndimakamba kuti kuma- kuno kumafunika anthu ama- amapanga kalikiliki pa direct budget support ya madona mutati muonetsetse inuyo olo maspeech onse a president mene amapereka amakhala akuthokoza anthu akunja kuti atipatsa zinthu so that should give you a clear picture kuti even titati tiyang'ane within the next 10 10 months zinthu zovuta kuti inuyo mungathe kunena kuti i- economy yathu ipanga turn around olo itati ipange turn around eti sikutanthauza kuti zinthu zitsika mtengo zizingokwera mtengo pa mulingo ochepa so zimenezozo i think Ndi chinthu chokuti ndi chomvetsa chisoni kuti munthu wina wake akuuzeni kuti zinthu zingathe kusintha within the next year. Ndi zovuta kwambiri. Chabwino.
Ayi, a Jona mwina your quick comments ndisanapite kwa um, Athindwa. Athindwa kwambiri ndikufuna muchite center pa 50% plus 1 kuti is it attainable without any political alliances kuti nkotheka nkotheka yes. mukaona manambala aja kuti nkotheka kuti chipani chimodzi chitha kulowa mopanda kukhala pa mgwirizano wina uliwonse ndi wina aliyense koma tisanapite kumeneko jona your comments pa mawu amene a marvin banda afotokozera ndinali ndi chidwi kwambiri uh, ndipo atambasula bwino uh, and mmene amadzapangano amadzalumikiza kuti kodi uh, zachumazi zimagwirizana bwanji ndi ndale komanso uh, chisankho uh, unakamba kumayambirire kunena kuti uh, nthawi zambiri anthu amati chani uh, good economics imapanga uh, good politics Yes. anthu amene amakhala kuti akupanga manage bwino chuma cha dziko uh, amadzaoneka ngati kuti ndi anzeru uh, pa- pandale chifukwa chonena kuti miyoyo ya anthu amene amavota aja imakhala ikuyang'ana kuti kodi iyeyu a- akuchita chani chofuna kukonza moyo wathu wapachuma kodi ifeyo ah, tikuvutika mwa mtundu wanji kapena kuti tikuziona zophweka bwanji kuti tipeze zinthu ah, zothandizira ah, miyoyo yathu ah, pamene tikukhala pa dziko pano so it's, it's, it's, it's very interesting utati uone uh, uh, even macandidates amene alipo panopa ambiri akupanga realize kunena kuti uh, dziko lino mwina pachuma sizikuyenda bwino ukaimva mbali ya boma likumanena kuti tikuyesetsa kuti tikonze a zinthu namva president chakwera amene ama- amafika ku mangochi dzulo kupita ku Chikoko Bay state lodge kunena kuti ah, ali, ali hopeful kunena kuti tikamayamba chaka chamawa zina zake zisintha ukamva a Kabambe akumalowera mbali naye ukamva Mtharika alowera mbali naye akudziwa kunena kuti pavuta kwathu kuno pavuta kwambiri ndi nkhani ya chuma chabwino ayi tipite kwa athindwa athindwa nkhani ya 50 percent plus 1 mukuyifotokozera motani mukaona mafigure a registration so far presented by Mala- malawi electoral commission
um, tinene izi bayana uh, kunena kuti anthu ambiri ali ndi maganizo onena kuti palibe chipani chomwe chingawine ndime yoyamba Mm, ah, mm, ah, ah, ah, ah, upresident chifukwa cha cha 50 plus 1 yes Ah, zomwe mwina ah, ndi malingaliro kapena maganizo oona komano we shouldn't rule out we shouldn't rule out kumalawi kunoko zipani zipani ndi zambiri zomwe zinalembeza Yes. mutati mupite ku ofesi yomwe imayang'ana kalembetsedwe ka zipani akakuuzani kuti kuli zipani zosachepera 55 funso ndilonena kuti ndizofunikira bwanji ndikati ndizofunikira bwanji ndikunena kuti ah, kapena tikati chipani chofunikira kapena ndichaphindu ku dziko ndi chipani chomwe chingawine zisankho kapena chili ndi mwayi wowina zisankho ngati chi- mwayi wowina chisankho chilibe koma chili ndi kuthekera kuti chipani china chiwine kapena chisawine zisankho ndiye chipani chofunikira chimene chocho ndibwereze chipani chomwe chili ndi kuthekera kuwina zisankho kapena si- sichingawine koma chili ndi kuthekera nkupangitsa kuti chipani china chiwine kapena chisawine Mhm. mutati muyang'ane ma statistics kumbuyoku muona kuti zipani zomwe zili ndi kuthekera kuwina zisankho zakhala zikuchepa pakadali panopa zipani zomwe zingawine zisankho ndi ziwiri zokha chipani cha mcp ndi cha dpp ndi zipani zomwe zingawine zisankho zinazi kuwina zisankho kuthekera zilibe komano pali zina zomwe zingapangise kuti chipani china chiwine kapena chisawine andi zipani zomwe zingapangise kuti china chiwine kapena chisawine si zambirinso mutati muone ma statistic Ah, 2014 ndikuchita avoid 2019 chifukwa ma results aja anachita nullify yes zipani zomwe zinalipo 2014 ah, zinali ndi kuthekera ndi kuwina zisankho kapena kupangisa kuti wina asawine kapena wina awine zinalipo zitatu Ah, atinene kuti zinalipo 4 dpp mcp udf ndi pp pakadali panopa mtati muone afrobarometer da- data yamene a- data yomwe atulusa panopa tikanati kuvote nthawi imeneyoyo dpp ikadapeza ma percentage osagwa osachepera 43 mcp 29 utm 20 um, utm 7 percent Mhm. uh, uh, zipani uh, udf 2 percent zipani zinazi zinagawana 1 percent kuonetsa kuti zipani za phindu pakadali panopa zomwe zikuthekera kuwina kapena kusawina ah, ku- kupangisa kuti awine ndi zitatu dpp mcp ndi utm utm ili 7 percent mtati muphatikize ndi ya ya ya dpp 43 percent a 50 ikhoza kukwana koma zinazi ngakhale ziphatikize or zisaphatikize zilibe phindu kwenikweni ndeno ma alliance-wa akhoza kumachitika koma mwina ambiri sakhala aphindu chifukwa zipani za phindu ndizochepa kwambiri ndi zitatu mmene ndikuonerapo nde ngati pakhale ma alliance omwe aku- asintha kulankhula bwacha athinda kung'alula ine ndiku- ndiku- ndikugwiritsa ntchito manambala yes yes tokumvani To- tokumvani ndithu tokumvani ndikuyankhula maperesenti chifukwa 50 plus 1 yes yes yes ndeno mtati mtengere data yomwe achita anzathu aku zomba aka- akafukufuku a afrobarometer akuuzani kuti anthu akanavota nthawi imeneyo ana- anthu zipani zomwe zikanakhala ndi mavoti ndi UT- utm 7 percent dpp 43 a- a mcp 29 ndeno kuti aphatikizane kuphatikizana komwe kukanatheka ndi- ndi kwa dpp ndi utm koma kuphatikizana kwinaku kapena mcp ndi dpp ndikumene kukanapangisa kuti zi- zi- zikhale zo- zosa- zosavuta kwambiri mcp ndi dpp dpp ndi mcp chifukwa wina ndi 43 wina 29 ndiye chimene chikanavuta koma kupatula ziwirizi ndiye kuti ndi dpp ndi utm yamene angakwanise 50 tetu zinazi ayi nditu ndiye anthu akamati ma alliance aziyang'anaso kuti kodi ma alliance iwa

ndikumva ni Eh, ayana u- uli dera liti la mzuzu ine ndili ku old town
chabwino tacheza ndi amalawi kumeneko timve kuti kodi analembesa kapena sanalembese komanso akuganiza kuti aziyang'anira zinthu ziti pokavota chaka chamawa ndathokoza kwambiri mosataya nthawi anthu akudziweni Patience mtundu kuno ku mzuzu oh ndinu amene muli Eh. okay chabwino Ah, posataya nthawi ndimafuna tidziwe kunena kuti kodi 2019 munavota ya ine 2019 ndinavota Mm. chaka chino zikuoneka bwanji mwalembetsa Ah, talembesa kale chaka chino sitikuphonya chaka chino tivota chaka cha mawa osati chaka chinocho chaka chikumaliza koma chaka cha mawa september uyu tivota ndithu ndimafuna ndidziwe kunena kuti pa zinthu zimene muziona kufuna kuvotera mp kansala ndi president zikhala ziti kwambiri timaonabe zimene amafotokoza andale ngati manifesto mfundo zoti tizavotere zikhalebe zogwira mtima kwambiri focus kuyang'ana ndithu pa zachuma chifukwa amalawi ambiri tikudandaula mmene ndalama ikuyendera ndalama ikutipweteka kwambiri zipezeka kuti ndalama imene ikulandiridwa kwa anthu amene akugwira ntchito kapena ndalama imene tikupeza tikagulisa zinthu ndi mmene anthu akupezera ndalama zikuvuta kwambiri ndiye kwambiri tizayang'anabe nkhani azitifotokozera kuti zachuma zizayenda bwanji mfundo yambiri imene ndikuyang'ana kwambiri ndikuona imeneyo kwambiri ndithu akatizi kwa president kwa president eh, kwambiri kwa president

Chabwino. Mwina pomaliza peni peni MP muziyang'ana chani
mp nkhani yake ndimeneyi ndithu ali zinthu zake zachitukuko za- za misewu eh, mabridge kwambiri zimenezizi ndithu ndi anemu ndakuthokozani kwambiri pokhala zikomo kwambiri wayana molingana ndi nthawi amene wa- ndi munthu mmodzi ah, wa mumzinda wa mzuzu amene akulankhulapo chimene azasankhe apo pamene adzavota chabwino patience ndathokoza kwambiri kuti tinali limodzi mpulogalamu ya lero tikufunireni tsiku lopambana zikomo nonse kuchokera ku mzuzu ndiwapase mwayi a marvin banda kuti mutseke one minute uh, mutha kukamba zotani awanso amene amakamba ku mzuzu afotokozaponso nkhani ya zachuma once more Mm. kodi Okay. um, ti- titani kodi zili ndi impact yanji next year's mwakamba elections, ndithu yes. za impact yake koma ndi mwina ndimangofunsa kuti kodi kodi the hope of our economy is it in the hands of our politicians kodi chiyembekezo cha tsogolo la chuma chathu chili m'manja mwa anthu andale
limenelolo ni funso lovuta kuyankha kwambiri komano ndingathe kukuuzani ndi chinthu chimodzi vuto la malawi wathuyu ku malawi kunoko kulibe party ideology kunja kuja kumakhala ma ideology Mhm. ena amakhala opanga expand kujenika social aspect ena Yes. amakhala opanga reduce Mhm. now chifukwa kuti kunoko kulibe ideology yo- yo- yomvetsetseka zimapangitsa kuti anthu angovotera kuti kodi ikonomi ikuyenda bwino kapena ayi and zimenezozo ndi vuto la akamuzu chifukwa akamuzu anayika kwambiri emphasis pa, pa chimanga ndi chakudya nkono timapezeka kuti kunoko wina aliyense amene akupanga rani for president ama- amakhala kuti kwambiri ndi subsidy and zinapanga kuti ifeyo tikhale ndi handout mentality wina aliyense amene mutati mumvetsetse bwino bwino mutati muwapange interview bwino bwino anthu amene ali ali mu- mu- mu- mucheni madera osiyana siyanawa azikuuzani kuti expectation yawo ndi yokuti boma lizawathandize kapena kuwagawira fetereza kapena zinthu ngati zimenezozo which is bad zimenezo ndi zinthu zoyipa kwambiri and that's why tikunena kuti ndizovuta kwambiri that's why mutati muone inuyo a president kaya ndi ndani amakakamba kaye kuti iyayi tathandiza anthu mwakuti ola vice president akayenda mukamva kuti akugawa chimanga akupanga chakuti anthu timapanga take advantage of the vulnerabilities ya amalawi kuti pomalizirapo tikapeze voti and chimenechicho ndi chinthu chomvetsa chisoni kuti it's coming from the leaders a dziko lathu and ndi chinthu chonyansa kwambiri ndi chinthu choti chiyenera kusiya and chikati chi- chisiye chimenechichi tingathe kuona kuti malawi angathe kutukuka nkoneneka zoti ikonomi yathu iso imapangidwanso ndi ma election cycles nkono ndinakukambirani za ma election cycles Yes, aja munafotokoza. election cycles aja it has a very big impact on ma expectations a anthu and realization yakuti chuma chibwera bwanji. unfortunately uh, marvin banda ndi ti- ti- siirane pamenepo uh, tizakhala ndi program ina imene tizakambe nkhani ya chuma mokhazikika uh, chifukwa tikuona kuti apa ndithu it's- ndi- ndi nkhani yayikulu and we cannot ignore it Ndinamaliza. and impact yake Ndinamaliza. uh, ndi yayikulu tathokoza kwambiri tinali limodzi tipite kwa ernest thindwa uh, ernest thindwa wind up tamalizani zikomo kwambiri ah, zinthu ziwiri ah, ah, ah, bayana ndi joana Ah, choyamba chuma chikamayenda bwino boma lomwe lilipolo silivutika kwambiri kupeza mavoti chuma chikamayenda bwino chuma chikakhala kuti sichikuyenda bwino boma lilipolo limavutika kwambiri kupeza mavoti chifukwa chake ah, mzanga a banda atanenapo za 2009 nthawi ya bingu Uh, a Bingu sanavutike kupeza mavoti pa nthawi imeneyoyo, chuma chinayenda bwino cha dziko la Malawi kuyambira 2005 mpaka 2009 chuma chimakwera ndi maperesenti osachepera 7 peresenti chaka ndi chaka, ndiye chuma chimayenda bwino, ubwino wa chuma aliyense chimamufikira ndiye zimakhala zapafupi kupanga chiganizo. Anthu amayang'ana zambiri akamavota, koma choyambirira imakhala chuma, akukhala bwanji, ndicho choyamba chimene chocho Chachiwiri ndati ndimalize ndi ma alliance amene akukambidwa aja. Ndikuti ma alliance afunikira ndithu komano anthu akamayang'ana ma alliance aziyang'ananso kuti ndi zipani ziti zomwe zingakhale ndi phindu ku ma alliance than kuti zipani zinazi phindu lenileni zilibe. Zilibe. Mutati muone ma statistics amene alipo kuso- kuchokera kumbuyoku kuti zipanizi zakhala zikupeza mavoti otani zochepa kwambiri. Tati muyang'ane chipani cha UDF a mwachitsanzo uh, uh, uh, apa presidential race mavoti in the in recent elections akhala odandaulisa kwambiri pp nchimodzimodzi Ah, Aford. chifukwa chake ndinati kuti pakadali pano kupanga ndi afrobarometer zipani zofunikira pa malayansi ndi zitatu mcp utm ndi dpp zina sizikhala zaphindu kwenikweni tathokoza kwambiri a thindwa kuti lero tinali limodzi ndipo mwathandiza kusanthula bwino nkhani imeneyi ya zisankho za chaka cha mawa 2025 mukhale ndi tsiku lopambana
zikomo ndipo pomaliza ndipite kwa bambo jona pankuku I- ineyo uh, topic imene takambirana lero i- nthawi imene yangotichitira njiru koma ukamva azibambo awiriwa ndi kuti kwa munthu amene uh, ndale zake zokhwima akutengapo ziwiri zitatu especially anthu akamapanga strategize kuti kodi chisankho cha chaka chamawa uh, tichite mwamtundu wanji nkhani zachuma nzofunikira kwambiri Aw- andani awa a thindwa agunthanso nkhani yokhudzana ndi ma alliances kunena kuti as we speak ineyo Uh, sindikuonapo chipani chitha kuwina pachokha koma a thindwa akunena kuti yayi nzotheka mwina tisachite kukaniratu ayi Yes. uh, komano a- akambanso iwo akugwisa ntchito zipani zina zopanda phindu zopanda zina za phindu mwina nditha kunena kuti mwina zipani zina manamba zawo ndochepa uh, zina manamba zawo ndi akuluakulu koma afrobarometer imene akhala akuipanga refer kawirikawiri mwina tisaipange ignore kwambiri and Yeah. imene zimene anabweretsa chabwino Ndithudi.
ayi ndathokoza kwambiri uh, jona pankuku tithokozeso patience lunda mtolankhani wathu ku mzuzu tiyese monjeza ku zomba pamakina panali christopher ankosi komanso chisomo khasu jona pankuku ndi ine bayana chunga malo mwa ma guest athu ernest thindwa a political scientist ndi a marvin banda a, eco- a economic scientist ndikuti mwaswera nonse tikhale limodzi mawa lachiwiri pa christmas lachitatu